ndikulandireni ku phunziro la staff notation imene tikupitirira komano apa tikupitirizabe kuti ti- tikhale familiar ndi zizindikiro komanso kuti tikhoza kumamasulira motani so mongobwereza uh, tinena kuti lero tipanga nyimbo iyi sitipanga yonse koma tilekeza pena pake Mhm. so nyimbo iyi tinena kuti choyambirira mukakhala ndi nyimbo muziyamba kaye mwaona kuti apa muli ndi mahash pa key signature apa muli ndi mahash muli ndi timabii ti kaya tamvana kani Mhm. so ananena kuti ngati pali mahash let's say atatu ndekuti mupita uku chifukwa ndi mahash muziyambira kuwerenga apa okay 1 2 3 ndiye kuti do anakhala chani a taonani ndiye kuti mukatero mumapitanso ngati mufuna kumasulira sabu ndi oto mupita pa chitreble clef ndiye kuti mukaona kuti a wanu akupezeka pati ndiye mukhoza kuona kuti a akupezeka pa mpata uwu wa laini yachiwiri ndi yachitatu ndiye kuti chibonga chilichonse chimene chizipezeka mu laini iyi ya a ndiye kuti ndi do ndiye kuti mukamatsika pansi apa muzitsika ngati ladder mmene amatsikira uchi mukamatsika pansi ndiyo chibonga chimene chizipezeka mu laini ya g ndi t do t ndiye kuti mu space la laini so taonani ndiye kuti mukamakumana ndi chibonga chilichonse mu laini iyi chizikhala choti ndi la mu I mean mu space pamene pa laini ya g ndi t pa a pa pamene pa ki paja ndi do chimodzi modzi mukamakwera mmwamba ndekuti laini iyi ndi re space iyi ndi mi fa so choncho chibonga chilichonse mukamakumana nacho inuyo muzionetsetsa wena kuti kodi chibongacho chikugwera mu laini iti ndikhulupirira kuti tikumvetsetsana chimodzimodzi a wanu akadzakhala kuno ndiye kuti a wanu uyu ndiye kuti chilichonse chimene muzikumana nacho umu ndi do apa palaini re mi fa so la ti do ndiye kuti wakwera yetu so mukakhala ndi ma b ndi chimodzimodzi ndikuti ma b muziyamba kuwerengawo ngati muli ndi ma b atatu ndikuti 1 2 3 do is e ndikuti mukaona pa treble clef wanu kuti e ali pati ndiye muli ndi e uyu kapena e uyu okay mukhoza kusankha aliyense chifukwa choona kuti mukachoka apa mukamatsika pansi mukafikabe do apa do ti la so fa mi re do kuchokanso apa do re mi fa so la ti do ndiye mukhoza kusankha malingana ndi key yo pamene ali okay ndiye kuti chilichonse chimene muzikumana nacho mu laini iyi ndi do mu space iyi ndi re mi fa so choncho eti ndi zimene timafotokoza so tibwere ku nyimbo imene tikufuna kupangayi iyi mukhoza kuona kuti pali ka hash kamodzi apa okay ndiye tupi- tikapita ku key wathu tipeza kunena kuti chifukwa ndi mmodzi ndiye tili pa g ndiye kuti do is g so nyimbo iyi imeneyi tilembere

herald angels angels sing okay so nyimbo imeneyi amene anaipanga ndi felix felix me eh, maina aro yeah good so tanena kuti key wa nyimbo imeneyi ndi do is g do is g tapeza kuti do is g ndiye tiona kuti ku treble clef kwathu kumene tifuna tikamayesapo ndi note g ali pati ndiye mukaonetsetsa g ndi uyu ali apa line number 2 ndiye kuti mwa njira ina line number 2 Noti iliyonse imene tiziipeza umu ndi do. Mu A umu mu space ndi apa mi, fa, so kumapita uku. Tikamatsika ndi do, ti, la kumatsika basi apa. Okay? Now tinenanso kuti timafunika tione kuti kodi mphamvu ikupatsidwa pa noti yanji? Nyimbo ili ndi mabiti 4 ndiye kuti tidziwe kuti mphamvu ikupatsidwa pa noti yanji ndi whole note. Mphamvu ya full beat ikupatsidwa ku whole note, ikupatsidwa ku half note, ikupatsidwa ku quarter note. Timafunika tione apa. Ndiye ananena kuti muzichotsa 4 yu, nambala yapamwamba muziikapo 1. Ndiye kuti apa mukachotsa nambala yapamwamba kuikapo 1, ikhala 1 over 4 imene ndi quarter, quarter note eti, ndiye kuti mphamvu ya full beat mukamapeza quarter note umumu umu ndiye kuti muzimpatsa mphamvu ya full beat koma mukamapeza mkulu wake muzimpatsa mphamvu ya full beat kuphatikizapo yopumira ngati mene alili uyu pamene mukamapeza mng'ono wake ngati mene alili uyu wa flag uyu ndiye kuti muzimpatsa mphamvu ya half chifukwa choti uyu mukumpatsa mphamvu ya full beat mng'ono wakeyo mumpatsa mphamvu ya chani ya half okay mukapeza wama flag awiri uja ndiye kuti akhala wa quarter beat uja tima, tima amakhala ndi half ndi kakoma okay komano apa mphamvu ikupatsidwa kwa quarter beat ndiye kuti quarter beat aliyense azipatsidwa full beat ndiye kuti paja tanena kuti do is g g wathu akugwera mu line yachiwiri ii paja g wathu ndi me- pamene ali uyu ndiye kuti apa ndi do okay? komano nyimbo yathuyi tikuona kuti tili ndi laini yoyamba imene ili apayi komano kanoti kayambirira kali pansi pa lainimo okay mwanjira ina kali pansi pa e sikali pa e ya kali pansi pa e mukhoza kuona eti mukhoza kuona kuti kali pansi pa ya e ndiye kuti zimene zikutanthauza kuti do wathu ali apa ndiye kuti pa line ya e ndi re aa s- sorry tanena kuti do wathu ali pa g

so ndikufuna kuti ndizilemba nde uku kuti zilembeke bwino kumene kofunika tiyikeko equation Ehe. so imeneyi ndi so koma otsika so koma otsika ndekuti tikuyika ameneyu So. So, koma otsika. Okay. so koma otsika ameneyu akupatsidwa mphamvu ya full beat komano chifukwa choti nyimbo iyi ndi ya full beat mwina ndiyambe kaye ndalemba ndikuwunikirani bwinobwino so tikuyamba ndi so uyu tachoka pa g do ti la so do ti la so so tampeza pamenepo pamene manoti, noti ina yotsatira ikupezeka pa g paja pamenepa ndi pa do ndiye kuti ndi do yotsatirayo ikupezekanso pa do komano do uyu ali ndi kadontho apa so apa ndi chimodzimodzi kuti Kadontho aka akufuna kuti tikoke ndi chimodzimodzi akadatipatsa noti iyi mkulu wakeyo kumuyika apa kukhala so do so do do ndekuti do uyu I mean ka symbol aka chimodzimodzi kadakhala apa akanakhala kuti ayika apa sakanayika kadontho aka okay komano aya atipatsa kota yemwe uja amene akupatsidwa mphamvu ya full beat at the same time ayika dontho ndekuti tiyika full beat yakeyo imene ndi iyi ndayika ukuyi kuphatikizapo yopumira, yokoka, titero, yokoka. Tikatero tikudzakumana ndi ng'ono wake wa flag uyu. Nde paja ng'ono wake tumamuyikira half ngati mukumbuka. Tumamuyikira half. Komano notiyo ndi chiyani? Nde paja apa ndi do kenako kufika mu space iyi ya f ndi t t t ameneyo ndi otsika so tikuyika t otsika good t otsika tamuyika now tikatero ndekuti takumana ndi bar measure ndekuti tiike bar measure okay chifukwa choti ndi mkati mwa chija ndinaika chi question tikumana ndipange chonche eh. bar measure wathu akhale pamenepa good ndiye timudetse kuti azionekera o ndamudetsa kwambiri mhm so bar measure tikachoka pa bar measure tikuzakumana ndi noti ina imeneyo ili pa g paja ndikuti ndi do okay do good kenaka tikukumana ndi mmwamba umu ndekuti ndi do re mi mi mi winayuso ndi chani ndi miso okay komano okay mi kenako tikukumana ndi cha mi re akuseweta ndi makota noti chifukwa chake tikuyika ma 4 beat yet ehe komano pali ka line aka kamene ka ndi ka slur so kofunika kuti tiyike slur pamenepa tiyikepo slur pakati pa mi ndi re pamenepa akuti tiyikepo slur amene slur wathu ndi ameneyo so ndingomudetsaso good mm. so tikupitirira re noti ina ili apo ndekuti ndi re mi fa so Nde apa tingopangiratu maso alipo atatu maso alipo atatu osewa ndi ma quarter beat komano titafika pa re apa takumana ndi bar measure so ndingoyipanga copy iyi tiyike bar measure titafika pa re okay imene yakhala so tikudzafika pa tenor kuti maso amene alipo atatu osewa akutenga mphamvu ya full beat so so kenako takumananso ndi so takumananso ndi so komano so uyu mukamuonetsetsa alinso ndi kadontho apa nde paja anati kadontho nde kuti tikukokanso like that after kadontho kameneka tidzakumana ndi flag note ya flag nde paja uyu ndi uyu wamkulu ndi uyu quarter yet uyu ndi eighth paja nde eighth ndi wang'ono eighth yo nde kuti ali ndi half koma akupezeka pa chani tati uyu ndi so la nde kuti uyu ndi la la aa sorry so fa Eish, ndi fa sitikutsika tikutsika lada eh, nde ndi fa so fa koma tidakhala tikukwera uku nde kuti so so la koma apa ndi so fa fa tidzakumana ndi bar measure pani tili tipange chonchi copy paste bar measure Mhm. kenaka tikumana ndi chani tachoka pa fa uyu ndi fa mi takumana ndi mi mi re wa full beat re kenako tadzakumana ndi re mi okay koma mi uyu ndi wamkulu uyu ndi half note paja uyu ndi quarter ndi half ndiye ndi wamkulu so mwa njira ina timpatsa note ya chani ya full beat ngati imeneyo at the same time yokoka okay ndiye kuti tathana nayo ndiye kuti ndi so so so so do do

ndi mmene tu- zilili so mundilole kuti sapuyo okay ndiye kuti apa takumana ndi bar measure iyi ndiye kuti tikuyikapo o- o- ikufuna tizipanga kope nthawi iliyonse ndikupanga paste Mhm.

audio ingatalike nzipanga check okay line ya auto tiyikenso chi cha equation chija mm so tikupitiriza komano tibwere pa line ya auto so nayonso ikuyambira pa so ngati mukuona pamenepa yoyambira pa so okay so so

limene likutanthauza kunena kuti tiyikanso ina yokoka okay kenako tidzafika pa so uyu amene akupezeka apa komano ngwa flag okay ndekuti timuyikira half beat ndikhulupira kuti tikuwona pamenepo timuyikira half beat

tikuzakumana ndi so uyu after bamija oo sinakonze apa ya so amene after bamija kenako so tikukakumanano ndi wina pa line ya chija pali kiwa tu ma do do do okay ndiye kuti tikakumana ndi do kenako tikukakumananso ndi do ma do awiri yeah. so la ti do do kenako ti otsika okay ti otsika ti otsika kenaka tikakumana ndi chani after takumana ndi ti ti otsika tikakumana ndi bar measure imene tili nayo kale iyi kenaka tikakumana ndi do wina chabwino kuopeza kuti audio ingatalike komano mwachidule tikhoza kuyipanga moteromo laini ya sapu kwinako mukhoza kumapitiriza kumapitiriza kwinako eyetu so laini ya sapu ndi yoto ndekuti ikubwera moteromo now timanena kuti uku

kwa audio iyi tilekeze pompa tikhalanso tikupitiriza ndi ena kutsogoloko